ihe m ji n'aka ebe a bụ ihe bekee kpọrọ crutch crutch gịnị bụ crutch n'asụsụ Igbo crutch o nwere aha Igbo ọ bụ na crutch nwere aha Igbo biko nyekwara m aka na mụ onwe m chọrọ ịma o nweghị onye bụ ọkachamara anyị niile na-amụ amụ ọ bụ na crutch nwere aha igbo biko gbaa mbọ nyere m aka tụnye ya n'ụdọ okwu ka ị kụziere m ka mụ amarakwa maka mụ onwe m nwere ihe m chere na ọ bụrụ na anyị kpọọ crutch n'asụsụ igbo na o nwekwanụ ike ọ daba m kpọzie ya aha gụnwa n'onwe gị gwa m ma ọ daba ka ọ na ọ dabaghị ọ bụrụ na ọ dabara adaba udo ọ bụrụ na ọ dabaghị ị gwakwa m na ọ dabaghị ọ dabakwa ị gwa m na ọ daba ka a gbapụ ya ọsọ m ga-akpọ crutch mkpala nnyemaka mkpala nnyemaka o doro anya maọkwanụ mkpọ nnyemaka mkpara nnyemaka maọkwanụ mkpọ nnyemaka nyanwa bụ aha mbụ m nwee ike ịkpọ crutch aha ọzọ m ga-akpọnwu crutch m chere na ọ bụrụ na anyị kpọọ ya na o nwekwara ike dabakwa ọ bụrụ na m kpọzie ya unu agwa m aha ndị a nke ka daba nke ọma nke mbụ bụ mkpala nnyemaka maọbụkwanụ mkpọ nnyemaka nke abụọ bụ ụkwụ atọ ụkwụ atọ o nwekwu ike kpọọ ya mkpala ụkwụ atọ mana eche m na naanị ụkwụ atọ ka daba ama m i nwee ike na-ene m anya ugbu a kee nke bụkwa ụkwụ atọ mana ọ bụrụ na ihe mee gị n'ụkwụ mgbe ahụ ka ị ga-anọ mara na ihe a bụ ụkwụ atọ jee n'ebe ndị gbajiri ụkwụ na-anọ ị ga na-ene anya n'ụkwụ ha ha nwere ụkwụ abụọ ma- ma ha ama nganwu ije na ọ bụrụ na ya ejighị ihe a a ga-enwerịrị ụkwụ atọ tupu ha aga ije belụsọ ma onye ahụ ọ gbajiri ụkwụ abụọ ụkwụ ya n'abụọ mana ọ bụrụ otu ụkwụ ka onye ahụ gbajiri ị ga-achọpụta na ụkwụ atọ dị ezigbo mkpa ụkwụ atọ dị ezi mkpa o doro anya maka gụwa nwee ike bịa jụba keekwa nke bụkwa ụkwụ atọ eze nna ya ọ bụrụ na i jee ebe ndị na-agbaji ụkwụ na-anọ ebe a na-agba ha ụkwụ ị ga-ama ihe mere ihe a ga-eji azanwu ụkwụ atọ ụkwụ atọ nyaa ọ bụrụ na ihe dị n'ọkpụkpụ emebugo gị mbụ na ị gbajigo ụkwụ mbụ ị ga-ekwenyere m ukwu na ihe a bụ ụkwụ atọ na anyị ga-akpọnwu ya ụkwụ atọ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị na-ege m ntị ị chere na ihe a ịza ụkwụ atọ dabara adaba ka ị chere na ọ dabaghị ma ọlị tụnyere anyị ya n'ọdọ okwu ka e kwuo maka ịkpọ ya mkpala nnyemaka makwa mkpọ nnyemaka ị chere na nke a adaba tụnyere anyị ya n'ọdọ okwu ọ bụkwa na ọ dabaghị tụnyere anyị ya n'ọdọ okwu ị gwazi anyị aha ndị a kpọrọ nke ị chere na ọ ka dabasịa nke ọma ka a gbapụ ya ọsọ tụnyere anyị ya na ọdọ okwu ma cheta na onye gị na ya nọ bụ Igwe Ezennaya ezigbote onye ụhụfịakala aja alụ onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m onye nkụzi ka emesịanụ ụmụnne m ka ọ dị mgbe ọzọ onye nkụzi asụsụ Igbo onye nkụzi ọdịbendị onye nkụzi Igwe Ezennaya o onye mgbazi ndị Igbo onye nkụzi